to the sinking of the RMS Lusitania. Is beag eachtra mara a chuaigh chomh mór san i gcion ar phobal Éireann ná cur go tóin poill an Lusitania ag fomhuireán Gearmánach amach ó Dhún Chearmna, The Old Head of Kinsale, sa bhliain 1915. Bádh míle aon chéad

Ó dheas de chósta Chorcaí, cuireadh an bád paisinéara, an Lusitania, go tóin poill. Maraíodh beagnach míle dhá chéad duine i dtragóid atá fós ina ábhar conspóide. Sábháladh 761 duine, dá bhuíochas iascairí agus mairnéalaigh áitiúla. Tugadh cuid acu i dtír i gCinn tSáile ach tháinig a bhformhór isteach go Cóbh. Bhí tuiscint sna bailte cuain seo ar scála na tragóide agus faoin bpálás a bhí anois ar ghrinneall na farraige. Bád fíorálainn a bhí sa Lusitania. Bhí trí roinn ann, ar ndóigh. An ceann, I suppose an chéad roinn ar fad, bhí sé go hálainn, bhí sé thar a bheith galánta agus theastaigh ó dhaoine dhul ar bhord léi. Ní amháin san ach an oiread ach bhí an-luas fúithi. Seó de chuid an Cunard a bhí ann, ar ndóigh, agus bhí dhá blue ribbon aici le haghaidh luais. Bhí sí ábalta an turas a dhéanamh ó Learpholl go Nua Eabhrac taobh istigh de cheithre lá. an cineál, is dócha, daoine ag teacht is imeacht ar línéir go raibh hataí uathu agus mar sin de. Cóbh i 1915. Is dócha go raibh an cruth céanna agus ar an waterfront, mar a déarfá, cois abhainn. agus atá san lá atá inniu ann. Ach ag an am sin bhí an baile, is dócha, agus muintir an bhaile ag brath go mór ar loingseoireacht, go mór mór bhí cabhlach na Sasana lonnaithe anseo ag an am sin. Bhuel, an cuan féin, bheadh sé lán de gach cineál long, longa cogaidh toisc go raibh an cogadh ar siúl agus an bhunáit chabhlaigh thall fós ar ndóigh ag Sasana. Is cuimhin le mo sheanmháthair bheith in ann siúl go dtí an, trasna an chuain ar na, an méid sin long a bhí sa chuan ag an am sin. An-chuid bád de gach cineál, báid seoil, mar an t-am san, dáiríre, bhí an-chuid báid seoil ag dul soir siar go Sasana ag tógaint lasta leo. Ag an am sin, bhí an Chéad Chogadh Domhanda ar siúl. Mar phointe eolais, bhí mo sheanathair thall i bhFlanders le arm na Sasana, bhí sé lonnaithe ann. Bhí mo mháthair, is dócha, ceithre bliana d'aois. Ní cuimhin léi tosnú an Chogadh Domhanda ach is cuimhin léi a hathair. Ag filleadh ar ais ón gcogadh. Calafort chabhlaigh de chuid na Breataine a bhí sa Chóbh, nó Queenstown, i 1915. Bhí oifigí na haimiléarachta lonnaithe anseo, ag coinneáil súil ar an limistéar thábhachtach farraige amach ó Chorcaigh. B'é Príomh-Aire na hAimiléireachta ag an am ná Winston Churchill. Dúradh faoi Churchill go ndeachaigh sé chun an Lusitania a fheiscint agus dúirt sé nach raibh inti really ach an t-aon rud a chonaic seisean ann ná live bait. So bhí sé dainséarach go leor thart ar naoi déag a cúig déag an t-am so, cé go raibh na longanna móra ag dul trasna an Atlantaigh an t-am ar fad, go háirithe an Lusitania, bhí cúig thuras, is dóigh liom, déanta aici ó naoi déag a ceathair déag go dtí gur cuireadh go tóin poill í i naoi déag a cúig déag. Ó thaobh 1915 féin agus ó thaobh na U-boats a bhí thart timpeall na háite, bhí, ar ndóigh, bhí an Bhreatain tar éis imshuí a chur ar an Muir Thuaidh agus dá bhrí sin d'fhreagair an Ghearmáin, is dóigh liom, agus do chuir siad imshuí chomh maith timpeall ar chósta na Breataine agus chiallaigh sé sin cósta ó dheas na hÉireann chomh maith. D'fhág an Lusitania Nua-Eabhrac théis meán lae ar an gcéad lá de mhí Bealtaine 1915. í le bheith i Sasana i gceann seachtaine. An lá roimhe sin, d'fhág an U-bád U-20, Wilhelmshaven, le dul i mbun dualgaisí sna farraigí ó dheas de chósta na hÉireann, a chiallaigh go mbeadh sí ina chontúirt don Lusitania agus í ar a bealach go Learpholl. Ach sular sheol an Lusitania, d'fhoilsigh Ambasáid na Gearmáine i Meiriceá foláireamh go bhféadfadh aon phaisinéir a sheol ar an línéar, a bheith i mbaol. Bhí an fógra san ann ag tabhairt le fios do dhaoine gur línéar ar leith é, nach gnáthlínéar paisinéirí a bhí ann. Glacadh leis, agus ghlac fiú amháin rialtas Shasana leis, gur long é. a úsáideadh chun saighdiúirí a iompar. Bhí na Gearmánaigh ag rá go raibh airm ar bord acu. So dá bhrí sin, bhíodar ag dul trasna an Atlantaigh ach bhíodar i mbaol. Bhí a fhios acu go raibh an seans ann go gcuirfí go tóin poill iad agus go raibh na U-boats gníomhach thart timpeall an chósta ansan. Fear amháin a chreid go bhféadfadh an línéar a bheith i mbaol ná an Caiptín David Dow, agus d'éirigh seisean as bheith i gceannas ar an Lusitania i mí Márta. Shocraigh an Cunard Line máistreacht na loinge a thabhairt go fear a raibh cáil an mhisnigh agus na crógacht air, an Caiptín William Turner. Bhí taithí dhá bhliain déag mar chaiptín aige, agus bhí an ceann is fearr faighte aige ar U-boat cheithre mhí roimhe sin agus é i bhfeighil ar an Transylvania. Bhí sé féin agus na paisinéirí muiníneach nach raibh an Lusitania i gcontúirt. Bhí cúpla fáth eile, b'fhéidir, a ndeachadar ar an long. Cheapadar go raibh luas faoin long agus go bhféadfadh sé ansan aon U-boat a bhí sa bhfarraige a sheachaint. Cheapadar, go háirithe, bhí thart ar fiche dó nó fiche ceathair knot faoin Lusitania, ní raibh ach dhá knot déag faoin U-boat, an U-20, so dá bhrí sin cheapadar go mbeadh an seans ann. Chomh maith leis sin, cheapadar go raibh an Lusitania chomh mór san go bhféadfaí sáinneadh a dhéanamh ar an U-boat, dá dtiocfadh an U-Boat aníos ón bhfarraige. Agus theastaigh ó dhaoine taisteal uirthi, go háirithe, mar shampla, an Vanderbilt, chuaigh seisean ar bhord loinge agus nuair a bhí sé ag dul go ó Nua Eabhrac, mar sin an saghas bád a bhí inti. Ar ndóigh, bhí Hugh Lane ar an Lusitania chomh maith agus bhí seisean, de réir dealraimh, ag iompar ealaín a bhí thar a bheith luachmhar agus é ag teacht ar ais go dtí Éirinn ag an bpointe sin. Agus chomh maith leis sin, bhí páistí, bhí mná, ar ndóigh, ag taisteal. Bhí Meiriceánaigh ag taisteal ar an Lusitania agus cheapadar nach dtabharfadh an Ghearmáin faoi long a raibh daoine neodracha ag taisteal air. Bhíodar ar fad mícheart.

Bhí na U-Boats thar a bheith gníomhach thart timpeall na háite seo, go fiú an tseachtain san nuair a cuireadh an Lusitania go tóin poill, chuir U-Boats trí long Breatanacha eile go tóin poill, nó ar a laghad rinneadar ionsaí ar thrí bhád eile. Cuireadh dhá cheann eile go tóin poill freisin, ní cloistear fúthu siúd, báid bheaga a bhí iontu. Ag timpeall ceathrú chun a dó, ar iarnóin an 7ú Bealtaine, chonaic an Caiptín Turner Seancheann Chionn tSáile, th'éis don cheo glanadh. Shocair sé marc a thógáil ón gcósta ansin ar fhaitíos go gclisfeadh ar an aimsir arís. Bhí an U-20 agus Schwieger ag fanacht leis. Bhí an t-ádh dearg air siúd an slí inar threoraigh Captaen Turner an Lusitania díreach ina threo mar tháinig sé chomh fada chomh cóngarach de 700 méadar dó, rud a chuir ionadh ar Schwieger. Ceann de na rudaí a shíl b'fhéidir muintir Mheiriceá ar bhord an Lusitania, nó gach aon duine ar bhord an Lusitania, ná go dtiocfadh long garda, an Juno ach go háirithe, i gcabhair orthu nuair a shroiseadar an ceantar cogaidh san thart timpeall ar chósta na hÉireann agus cósta na Breataine. Níor tháinig an long san chucu. Níor tháinig aon long garda ar chor ar bith chucu. An bhféadfadh an long cosanta aon rud a dhéanamh? Ní fios. Ag deich nóiméad tar éis a dó.

an Captaen Schwieger. Bhí ionadh air siúd faoin dara pléasc. A tháinig sé aníos tar éis an chéad torpedo agus d'fhéach sé air agus bhí fhios aige nárb é siúd a rinne an dara pléasc.

Bhí sí timpeall dhá chéad fiche méadar ar fhaid. Mar sin, nuair a bhuail ceann an bháid grinneall na farraige, bheadh a leath de fós os cionn an uisce, Thit cúl a bháid síos isteach. So ní raibh turas fada le déanamh.

Bobbing about and, people shouting, people waving, people drowning. Ní hé go raibh an t-uisce fuar, an chuma ina raibh an long féin, nárbh fhéidir na báid tarrthála a lainseáil i gceart agus, nó iad a lainseáil in aon chor, mar ó thaobh na cinn a bhí ar port side. Bhí sé ina chíréib, ach fós bhí roinnt uaisleacht le sonrú ar bord. I measc na ndaoine a báthadh bhí an milliúnaí Alfred Vanderbilt. De réir dála bhí seisean thar a bheith cróga, cé, bhí sé, ar ndóigh, ní raibh, ní raibh snámh aige agus bhí life jacket air ach cé nach raibh snámh aige do thug sé an life jacket mar a dhéanfadh, fearr, do bhean agus í ag dul ar bhord ceann de na báid bheaga agus bhíodar ag iarraidh iad a shábháil ach chuaigh seisean go tóin poill an t-am san so ciallaíonn sé nach sábhálann airgead thú chomh maith! Tháinig báid ó Chúirt Mhic Shéafraidh, Cionn tSáile agus Cóbh chun cabhrú leis an bhfeachtas tarrthála. Once you had them on land, once you had them on dry land, that was the main thing, especially such an amount of people and very few. of the lifeboats got off the Lusitania, so they're totally dependent on the rescue craft and especially these slow vessels, fishing boats and smaller vessels. Nuair a fuarthas an scéal, nuair a tháinig an SOS isteach, d'imigh an scéal ar fud an bhaile agus gach bád a bhí ar fáil, cinn phríobháideacha, gach cineál, d'imíodar amach chomh tapaidh agus ab fhéidir leo. Chuaigh daoine amach ón bhaile seo, ó Chionn tSáile. Bádóirí, an gnáthbhádóir ag an am, ní raibh innill acu ach maidí rámha agus do thóg siad na corpáin isteach. Agus taobh linn bhí cuid des na corpáin leagtha amach, sínte amach. faoi bhun an foirgnimh atá ar do láimhe dheis nó taobh thiar de. Toisc oifigí Cunard agus na hAimiréalachta a bheith sa Chóbh b'ann a tugadh na paisinéirí beo agus marbh. Ach an mbeadh níos mó daoine sábháilte dá mba rud é gur úsáideadh Cionn tSáile? the natural thing was that they be brought to the nearest port and the nearest port was Kinsale and that is the big question mark why wasn't the survivors brought to Kinsale.

Caillte freisin bhí Sir Hugh Lane agus a chuid ealaíon luachmhar. Ní fios ar ndóigh cad a tharla don ealaín sin ach tá a fhios againn go bhfuair Hugh Lane é féin bás. Chuaigh seisean go tóin poill chomh maith so bhí siadsan tábhachtach ó thaobh na nÉireannach de, is dóigh liom go bhfuaireadar bás ar an Lusitania. Tugadh coirp cúigear de na daoine a báthadh ar an Lusitania isteach go Cionn tSáile ar bord an Heron, a thug deis don bhaile sin coiste cróinéara a reachtáil. B'é an príomhfhínné ná an Caiptín Turner, a tháinig slán ón tubaiste, agus tháinig sé chuig an Old Market House chun ceisteanna a fhreagairt ar maidin Dé Luain, trí lá théis na tragóide. B'é an fear a bhí i gceannas ar an gcoiste cróinéara ná John J. Horgan.

One of the big questions, why did she sink so quickly, the lot of most people maintained was coal dust, other people maintained it was ammunition but she was carrying, she was carrying shells and things like that. Do bhí cásanna rifle ar bord agus do bhí shrapnel ar bord agus bhí siad liostáilithe sa last list go cinnte so dá bhrí sin, Tá conspóid faoi agus tá conspóid faoi ar phléasc siad, an Lusitania. Nuair a chuaigh Robert Ballard, is dóigh, ag tumadh ann, dúirt sé nach raibh rian d'aon rud mar sin ar an mbád agus gur dóigh go raibh na buncaeirí guail beagnach folamh ag an bpointe seo mar go raibh an Lusitania ag teacht chuig deireadh an turais agus dá bhrí sin gur dusta guail a phléasc

as to whether there were any patrol boats on the look-out for you. That, sir, is a matter for the Admiralty. B'uafásach an tubaiste é báthadh an Lusitania, ach an ndearna an Aimiréalacht a dhóthain chun í a chosaint? An raibh Churchill sásta an long agus na daoine a bhí ar bord a íobairt ar son an chogaidh? B'eisean, ar ndóigh. Príomh-Aire na hAimiréalachta ag an bpointe sin agus dá bhrí sin cuireadh a lán milleáin air, is dóigh, go raibh codes aige agus nár chuir sé in iúl ar an Lusitania go raibh sí i mbaol toisc go raibh sí ag taisteal an treo sin. Déarfainn gurb é Churchill is mó a bheidh thíos leis sa stair. Tá mé ag ceapadh dáiríre gur gur úsáideadh é chun Meiriceá a tharrac isteach sa chogadh, cé nár thánadar isteach go ceann tamaill eile ina dhiaidh san. Níor tháinig na Stáit Aontaithe isteach sa chogadh ag an bpointe seo, níor tháinig na na Stáit Aontaithe isteach sa sa sa chogadh go dtí 1917, dhá bhliain i ndiaidh an Lusitania dul go tóin poill.

That is war. So in the end it's war that's wrong. It's not the captain that, it's not Captain Turner's fault, it's not the commander of submarines' fault, it's the fact there was a war on. Ar an deichiú lá de Bhealtaine, 1915, théis aifreann a trí a chlog, tugadh céad ceathracha hocht corp chuig Reilig na Seanchille i gCóbh. dá n-aistear deireanach. Radharcanna scanrúla a bhain geit as an domhan mór. Céad seasca naoi duine uilig atá curtha sa reilig i gCóbh, ceathracha a cúig nár aithníodh riamh. Is dócha daoine i gceantar mar seo an t-am áirithe san, bhí sean-chleachtadh acu siúd i gcónaí ar tragóid agus tubaist farraige. Sa cás áirithe seo, an Lusitania, breis is míle duine, dhá chéad déag, chomh cóngarach don chuan, chuir sé isteach go mór orthu.

as muintir Mheiriceá nuair a cuireadh an Lusitania go tóin poill, go háirithe toisc go raibh an oiread sin muintir de mhuintir na Gearmáine agus na hOstaire ag lonnú ag an bpointe sin, ocht milliún díobh ag lonnú i Meiriceá ag an am sin, agus do bhí siad báúil leis na Cumhachtaí Láir. Bhí na Gael-Mheiriceánaigh báúil leis na Cumhachtaí Láir. Bhí cuid de na Sualannaigh báúil leis na Cumhachtaí Láir. Rinne na Gearmánaigh agus rinne na Gael-Mheiriceánaigh iarracht a rá gur chomhcheilg na Breataine a bhí ann sa Lusitania, go raibh an Lusitania ag iompar gunnaí agus go raibh siad ag iompar raidhfil agus mar sin de. Go fiú, ceann des na ceannlínte a bhí ar an Irish World ag an am sin ná 'Floating Arsenal' a bhí sa Lusitania. Thug meáin na Gearmáine ard-mholadh don ionsaí, ag déanamh suntas de scil chabhlach na tíre i mbáthadh long 30,000 tonna. Ach thuig na húdaráis sa Ghearmáin, théis roinnt machnaimh, gur mó dochar a rinne báthadh an Lusitania dá bhfeachtas cogaidh ná maitheas. Chuir Schwieger agus an U-20 33 bád eile go tóin poill ina dhiaidh seo. I 1917, bhásaigh Schwieger féin i mbun comhraic. Is dóigh liom chomh maith, ó thaobh dílseacht na ndaoine i Meiriceá, gur cuireadh an ceist san, cé chomh dílis is atá tú? do Mheiriceá, don náisiún nua seo, an Gael-Meiriceánach thú nó an Meiriceánach thú, an Gearmán-Mheiriceánach thú nó an Meiriceánach thú, agus cuireadh an cheist sin i bhfad níos mó ar dhaoine a raibh na hyphens sin ina gcuid n-ainmneacha. Bhuel, tubaist mhór ab ea é ag an am, agus rud mór, is dócha, ná an tionchar a bhí aige sa chogadh. Sin an rud is suimiúla, mar a thóg sé arm Mheiriceá isteach sa chogadh. D'úsáid arm na Breataine an tragóid dá gcuid bolscaireachta, agus mheall siad an t-uafás Éireannaigh chun liostáil leo ina dhiaidh seo. Now good morning everybody and you're all very welcome to Cobh. My name is Michael Martin and I'm the author and the creator

faoi cén fáth nó cén chaoi ar cuireadh an Lusitania go tóin poill. Tá sí naocha méadar faoi bhun na farraige agus b'fhéidir gur chóir í a fhágáil ar a suaimhneas. Nuair a d'fhág sí Nua Eabhrach den uair dheiridh, ar an gcéad lá de Bhealtaine 1915, seans go raibh fhios ag formhór na bpaisinéirí go raibh sí i mbaol. Ach ar thuigeadar an tionchar a bheadh ag an aistear a thóg an Lusitania ar stair an fichiú haois?